Mutu wachitatu kuyambira ndime ya 14 mpaka ndime ya 21. Yohane 3:14 mpaka 21. Pa nthawi yomweyo Yesu adati kwa Nikodemo, monga momwe Mose adapachikira njoka pa mtengo m'chipululu muja, Momwemonso Mwana wa munthu ayenera kudzapachikidwa, kuti aliyense wokhulupirira akhale ndi moyo wosatha mwa Iye. Mulungutu adawakonda kwambiri anthu a dziko lonse lapansi, adali naye Mwana m'modzi yekha, komabe adampereka, kuti aliyense wokhulupirira Iyeyo asatayike, koma akhale ndi moyo wosatha. Mulungu adatuma Mwana wakeyo pansi pano. osati kuti adzazenge anthu mlandu, koma kuti adzawapulumutse. Munthu wokhulupirira Mwanayo sazengedwa mlandu. Koma wosakhulupirira wazengedwa kale, chifukwa sanakhulupirire Mwana mmodzi yekha uja wa Mulungu. Mlandu wake ndi uwu wakuti, ngakhale kuwala kudadza pansi pano, Anthu adakonda mdima osati kuwalako, chifukwa zochita zao zinali zoipa. Aliyense wochita zoipa amadana ndi kuwala, saonekera poyera, kuwopa kuti zochita zakezo zingaonekere.

Abale okondeka mwa Ambuye, la Mulungu la lero la folo mu nyengo ya Lenti ndi la Mulungu lomwe limadziwika kuti Letare Sunday, la Mulungu lomwe tikuyenera kukondwera. Tikondwere chifukwa chikhulupiriro chathu chikutilimbitsa mtima adzakwezedwa pa mtengo ndi Iyeyo amene adzatipulumutse. ndi iyeyo adzatipatsa chimwemwe ndi iyeyo adzatipatse mtendere tonse tikuyenera kuyang'ana ku mtanda wa yesu tiyang'ane mtanda wa yesu tiyang'ane pa mtengo umene mulungu akutipatsirapo chipulumutso Kalekale ana a Israele adapulumutsidwa ku njoka zolusa osati chifukwa chakuti panali munthu amene adapachikidwa pa mtanda ayi, koma ana a Israele nthawi imeneyo anapulumuka chifukwa Mulungu adalamula Mose.

Tikumva bwino mau a Mulungu pamene ana a Israyeli adachimwa, analakwira Mulungu, ndipo Mulungu anakwiya nawo. Ndi chizindikironso kwa ife kuti tikuyenera kudziwa kuti tikamuchimwira Mulungu, Mulungu amatikwiyira. Enafe nkutheka timayesetsa kupanga zosiyanasiyana, kaya ndi mabizinesi, kaya iyayi kuyesa mwina kapena kuchoka kumudzi kuno kupita mtawoni kukafuna ntchito kaya ukapanga chani zosatheka zokhazokha chilipo china chake chinamkwiyitsa mulungu pa moyo wathu koma sitimatha kuchizindikira chifukwa chikhulupiriro chathu nchoperewera chikhulupiriro chathu nchosakwanira tamva ambuye yesu akuti aliyense opanga za mumdima si wake wa mulungu aliyense opanga za mumdima amachita za mumdimazo koma ntchito zakezi sangabwere nazo kuzichitira poyera amachita manyazi zimamchititsa manyazi Tikamawerenga Baibulo, pali zambiri zomwe amatiuza Malembo Oyera. Malembo Oyera amatisimbira zochuluka zomwenso ndi ntchito zomwe aliyense wa ifeyo atha kuzionanso kunena kuti inetu izo ndimachita, izo ndimachita, izo ndimachita, izo ndimachita, kodi nanga ngati ndikutere, chifundo cha Mulungucho ndingachilandire? tikamawerenga buku la zakariya prophet zakariya zakariya 12 vesi ya 10 akutiuza kunena kuti tsono anthu a banja la davide ndi anthu onse a ku yerusalemu Ndidzawawaza ndi mtima wachifundo ndi wakupemphera. Motero adzati akadzayang'ana amene adam'baya adzamulirira kwabasi, monga muja adamulirira mwana akakhala mmodzi yekha. Adzamuliradi kwambiri monga muja amamulira mwana wachisamba. iye amene adambaya ndi ambuye wathu yesu khristu amene tikudziwa kuti pambali pa nthiti yake atamubaya padatuluka madzi ndi magazi amene akuchapa moyo wathu akuchapa mavuto athu akuchapa nkhawa zathu tichapike tiyeretsedwe Ndipo akutitsimikizira Ambuye Yesu tikawerenga Yohane 12 vesi yake ya 32 akunena kuti ndipo ine akadzandipachika ndidzakokera anthu onse kwa ine. Apa Ambuye Yesu akufuna kutitsimikizira kuti ngati munthu akufuna kupulumuka, chipulumutsocho achipeza ngati iyeyo ayang'ana ku mtanda, mtanda wa Yesu. tikathawira pa mtanda wa yesu tikalandira chipulumutso tikathawira pa mtanda wa yesu tikalandira zaulere tikathawira ku mtanda wa yesu tikadzadzidwa ndi chifundo chimene akutiuza atate mulungu wathu ndidzawathira ndi mtima wachifundo ifenso adzatithira ndi mtima wachifundo ngati moyo wathu uthawira kwa yesu yekha Tikalira ndi mtima osweka, tikalira ndi mtima ozindikira kulephera kwathu, Mulungu adzatipatsa zomwe ife tikusowa. Ambiri mwa ife ndimanena kunena kuti sitimalandira zomwe timapempha chifukwa moyo wathu wakhazikikabe mu uchimomo. Sitifuna kuchokamo. Timakwaniritsidwa. Timasangalatsidwa, timakhutitsidwa ndi kuyenda mu mdima, ndipo timamva kukoma tikawapangira ena zoipa. Timasangalala ndithu tikaona anzathu akuvutika. Timakondwera ena mwa ife tikamva anzathu akulira. ndikumachitanso kufunsana kodi sizaonekeranso sizagweranso akamaoneka osangalalatu samasangalalatu kumpeza kupanga zimenezoyo ndi mkhristu ndithu opemphera likafika tsiku la mulungu ali kuti kutchalichi iyayi yemweyo akuti ndi walejiyo yemweyo ndi wagulu la mtima woyera wa ambuye yesu yemweyo ndi wa bungwe la amayi yemweyo iyayi ndi wa bungwe la abambo yemweyo mukampeza ali kukwayala komanso yemweyo ndi amene akusungira zithumwa za ufiti m'mudzi munthu wake mmodzimodzitu kupembedza ukaristiya ali patsogolo nambala 1 Kupanga miseche ali patsogolo nambala wani. Kuimba kwaya ali patsogolo nambala wani. Tiyeni kampezeni kumudzi akayamba kulalata, akayamba kutukwana, mawu ake omwe aja, munthu wake yemwe uja, ntchito zake zodabwitsa, moyo wathu, mitima yathu, machitidwe athu, kodi timadzipereka motani pamaso pa Mulungu? Ambuye Yesu akutipempha tsiku la lero tiyang'ane ku mtanda wake. Tithawire ku mtanda wa Yesu. Titsamire mtanda wa Yesu, mtanda umene sungatichititse manyazi, atitsimikizira Paulo, kuti chikhulupiriro chimenechi, abale anzanga, sichingatigwiritse ifeyo fuwa la moto ayi. Chikhulupiriro chimenechichi mwa Yesu sichingatigwiritse fuwa la moto. Ambuye Yesu ali nafe. Ambuye Yesu amakhala nafe. Ambuye Yesu amatikonda. Ambuye Yesu amatisamalira. Ndipo nthawi zonse amafunitsitsa kuti ifeyo tionetse mtima wabwino pa ife komanso pa ena. Akumusimbira Ambuye Yesu Nikodemo, amene acheza naye mu uthenga wabwino umenewu wa Yohane. Nikodemo adali m'modzi mwa akuluakulu amene anathawa mozemba ndikupita kwa Ambuye Yesu kukafunafuna chipulumutso. Ife sitimayenda chozemba ayi, komabe ngakhale zili choncho sitimamfunafuna Ambuye Yesu. Chomwe timafunafuna ife nthawi zambiri m'moyo mwathu ndi ntchito za pansi pano zomwe sizingatipatse chipulumutso. kuti anthu amene amachita zotere sadzalandirako ufumu wa mulungu ndipo paulo akutiuza kunena kuti zochita za khalidwe lokonda zoyipa zimaonekera poyera ndi izi paulo amakambanso zomwezi ndipo mkalata yakwa akorinto amatiuza kunena kuti nzeru za moyo wathu kaganizidwe kaufiti Anthu ena, ndithu ntchito izi zomwe akuzinena Paulo apa zili mwa ife, maudani, ambiri mwa ife oti timalandira ukaristiya ndife mfiti zosatha, chifukwa maudani mwa ife ngosatha, mikangano mwa ife ndi yosatha. ena mwa ife apa oti timalandira ukaristiya kuchita mpatuko ndiye khalidwe lathu tili chonchi kuno kutchalichi kenako tikapezeka tili kwa aprofeti tili kutchalichi kenako tili kwa aneneri ena ake tili kutchalichi kenako tili kwa asing'anga tili kutchalichi kenako tipezeka tili m'madera ena moyo wathu sumaonetsa ukulu wa Mulungu chifukwa ntchito zathu nzosiyana ndi kufuna kwa Mulunguyo. Sitingathe kuima poyera ndi kuchita matama ndi mtanda wa Yesu Khristu. Matama amene timadziwa kuchita ife ndi matama odzitukumula tokha, kudzikweza, kudzimva, kudziyenereza kusafunira anzathu zabwino kudzikonda ndiye kumene kumadzadza mwa ifeyo ndipo zimenenso zimachionekera kawirikawiri kuti ifeyo tili moterewo pothawa maudani pothawa mikangano pothawa mabodza komanso kukonda sakramenti lakulapa Koma Akatolika tili ndi vuto. Ndimabwerezabwereza kunena kuti ambiri mwa ife tchalitchi kuno timangobwerako koma cholinga chathu n'chimodzi chokha, kuti mwina n'kadzati ndamwalira, wansembe adzabwere kudzakhale Misa ya mwambo wa kulapa ndipo ndimawauza kunena kuti sakramenti la kulapa ndi sakramenti limene inu monga ansembe mukuyenera kulikonda. Komanso akhristu muwachititse kuti sakramentili alikonde, chifukwa ndi lokhalo limene limapereka chipulumutso ku moyo wa munthu. Chifukwa aliyense wa ife ndi ochimwa. Tonsefe ndife ochimwa. Tikusowa chifundo cha Mulungu. Tikusowa chipulumutso cha Mulungu. Ndipo chipulumutso cha Mulunguchi tidzachipeza pokhapokha mtima wathu wakhazikika m'chikondi ndi Mulunguyo. Timapempheratu. Enafe ma fasting tikuchita. Koma zaulere za Mulungu sitikudziona. Chifukwa mitima yathu sili m'chiyanjano ndi Mulunguyo ayi. Tilibe Yesu, angakhale tikuvala zovala za mpingo, angakhale tikuyenda kumabwera ku tchalitchi, koma ambiri mwa ifeyo, mkatikati mwathu, Yesu mulibemo. Ambuye Yesu atithandize tsiku la lero kuvala chovala chatsopano. Tithawire ku mtanda wake. Watitsimikizira kuti Iyeyo akazapachikidwa adzakokera onse kwa Iye. Ife tabwera kuno mokokedwa ndi Yesu Khristu amene ali pa mtanda, amene afuna kutipatsa ife chipulumutso. Chipulumutso chake abale anzanga chidzaoneka mwa ife ngati aliyense wa ife angakhale ndi ntchito za Mzimu Woyera. Enafe ndife Akhristu abwino, timalimbika kupemphera, ndife atsogoleri ku mpingo, koma tikati taledzera, ulemu wonse umatha. ndipo umapezeka kunena kuti ena ake sunayambe wawaonapo akusekerera sunayambe wawaonapo akusangalala koma akangoti adzithira aledzera nkhani za nsangalatso amakamba iwo, zoti kuti ndi omwe aja awa ndiuza wina aliyense ntchito yanu simukuitha akuti ndi chikondi chimwemwe mtendere kuleza mtima chifundo kukoma mtima kukhulupirika kufatsa ndiponso kuziletsa Ndipo akumaliza kunena kuti zimenezi palibe lamulo loziletsa. Agalatiya 5, 19 mpakana 22. Mpaka ndiyambe kuyankhula chizungu? Ngakhale chizungucho sindikuchidziwa. Zoyankhula zathu, tikuyenera kukhala ndi mtima ochita kufuna kwa Mulungu. Tidzadzidwe ndi zaulere za Mulungu. Mulungu atiyeretse. Mulungu atimasule. Mulungu atiunikire. Tiyeni, abale anzanga, tizipempha chifundo chake nthawi zonse. Iye amene akutiitana kuti tiyang'ane ku mtanda wake, tithawire kwa iye ndi kumadalira iye yekha pa moyo wathu wonse, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Amen.